otu a ka anyị si anabata gị na nke ụbọchị tata ọkwa bụ m- ọ ka bụ m bụ maazị ifeanyịchukwu umennaihe the magic finger na-ewetara gị ihe mmemme a kpọrọ ilu igbo nkọwa ya na omenanị igbo ji egwu theresa onuorah were anabata gị na nke ụbọchị tata ụtụtụ ọma nụ igbo mụrụ nze mụọ okoro ụtụtụ ọma ebe m ebe ọbụna ị nọ nọkpudebe igwe telivishọn gị nso kpudebe yutubu gị nso akara ị ga-eji nweta anyị na yutubu ifeanyị umennaihe ọ bụrụ na ị taịpụ ị denye nya bụ akara anyị apụta ị gee inu igbo nke ụbọchị tata nke anyị ji wee bịa nke mbụ na mbụ n'ụbọchị tata bụ ilu igbo nke a na-asị oke soro ngwere maa mmiri mmiri maa mmiri kọọ ngwere ọ ma ọ ma akọ oke ee aga m akọwa nke ụbọchị tata etu m ga-esi ga-ekwu ya tata bụ ị gee ntị n'inu nke anyị nke anyị tụpụtara n'ụbọchị tata ị kọwaara anyị ya sị na etu o si wee gbata kwụrụ na ihe ọ pụtara nee mgbe e ji atụ ya bụ inu nee ebe ọ na-awụ ọ dị aṅaa adị aṅaa inu dị etu nunwa apụta wee nwee ike hụkọ ọfụma o nwee ike bụrụ ihe e kwuru ka a na-eme ee a tụọ ilu nkịrịnka nkata onye yi akwa dọkara adọka o chee na ọ ya ka a na-agwa inu igbo dị egwu ee ọkụkọ sị ihe ọ makwanụ mmiri achọ dị ya mkpa ọkwa nya ka anyị ji wee bata na nke ụbọchị tata ihe anyị chụ ihe anyị ma mmiri achụ dịkwa anyị mkpa sị ee maka na ya bụ ihe dị egwu inu nke ụbọchị tata anyị adọbirikwa ya na mkpirimkpi mbe were sị aka naabọ dị mma na ọrụrụ ma ofu aka dị mma na oriri ị fụnugo mbe mbe ọ na-ekwu okwu ọ bụrụ na mbe ada ekwu okwu kedu ka o si wee kwuo na aka naabọ dị mma na ọrụrụ mana ofu aka dị mma na oriri kedu ihe ilu nunwa pụtara ọ pụtara gịnị na nkọwa nke gị kedu ihe ị chere ọ pụtara kedu mgbe a ga-eji atụnye nya bụ ilu o nwee ike daba na ihe a na-ekwu nya ka anyị na-ekwu maka ya n'ụbọchị tata ọ dị mma a kwụrụ ọtọ gwujie ji e tukwuru ana gwupụta ọdụ ya ị nụnugo inu a ọ pụtara gịnị ọ bụkwa ka a fụtacha ka mgbọ ji wee tụọ enwe n'isi gịnị kedu ihe mere mgbọ ji wee tụọ enwe n'isi ka a fụtacha na nke ndị oyibo na-akpọ curiosity kills the rat ọkwa etu a ka o si wee etu a ka m um, nya bụ enwe si wee naba nke ya ka a fụtachaa ka mgbọ ji etu enwe n'isi ọ pụtara gịnị n'ilu igbo egwu adaba onye ga-agba Theresa Onuorah igbo mụrụ nze mụọ okoro nke ụbọchị tata ga-adịkwa na mkpirikpi na nkeji anyị agaghị egbu oge ụnụ nke ụbọ- na- n'ụbọchị tata rie nne ị mara ihe ilu ndị anyị wetara gị n'ụbọchị tata pụtara ị kọwara anyị n'akara ebe a na-akọwa ihe nkọwa nke nọ n'akụkụ YouTube anyị n'ime YouTube ka ọ dị ma ị na-anya ihe ndị oyibo na-akpọ comment i jee ebe ahụ ị pịnye aka gị ebe ahụ gwa anyị ihe ndị ilu nke ị mụta n'ụbọchị taa pụtara anyị nwee ike mara ndị na-ege ilu igbo nkọwa ya na omenala igbo kọwara anyị nke ụbọchị tata kọwara anyị ka o si gbata kwụrụ n'ụbọchị tata kọwara ya etu i si wee ghọta nke ụbọchị tata ọ gwụkwara ka ọ ha m n'ọnụ na nke ụbọchị tata ọ ka bụ m bụ maazị Ifeanyi Emmanuel Umennaihe aka the magic finger chịkọtara gị ilu nke ụbọchị tata biko ụnụ egbuna anyị egbu n'izu ụka ọzọ anyị ga-ewetara ụnụ inu ebe ọ dị ọtụtụ ebe ahụ ọ dị ọtụtụ nwere ike anyị agaghị akọwanwu ya etu o si wee dịrị ma anyị ga-ewetara ụnụ inu a dịka ọ ha n'uju ya daalụnụ